Le blianta beaga anuas is ag Naomh Tomás atá an lámh in uachtar i nGaillimh. É sin ráite, d'éirigh le Baile Locha Riach iad a thabhairt chomh fada le hathimirt i 2022 agus an bhliain roimhe sin ní raibh idir iad agus Droichead an Chláirín ach aon chúilín amháin. An mbeadh ceachtar den dá fhoireann seo in iomaíocht ag deireadh na bliana? Mac Dara Mac Donncha atá i mbun tráchtaireachta.
Tá a fhios ag na foirne seo ar ndóigh go bhfuil babhta ceathrú ceannais roimh cheann amháin agus réamhbhabhta ceathrú ceannais roimh an gceann eile. Droichead an Chláirín seo, sna geansaithe marún, ar ndóigh, bhuaigh siad sin Craobh na hÉireann. Siar i 2011, Baile Locha Riach buailte in 2007. Seilbh anseo fós ag an lántosach, Droichead an Chláirín. Sin Joshua Ryan buailte go deas ag Joshua thar an trasnán. Deas baile anseo i mBleán Rí. Sin Josh ag an bhfear lár páirce. Ian Hanrahan, Ian Hanrahan siar, an ceann seo buailte isteach anseo anois ag Joe Mooney, faighte ag an gcúl báire. Eisean ag teacht amach anseo anois. Ó, botún déanta aige, tá seans ar chúl agus tá an cúl scóráilte ag Darren Shaughnessy. Botún ag an gcúl báire, robáil déanta ag Anthony Burns agus Shaughnessy ag críochnú. Glanta amach ansin ag Gearóid Loughnane.

Céard is féidir le Droichead an Chláirín a dhéanamh an ceann seo buailte isteach ón taobh ag Conor Lee. Briste síos ag iarraidh an tseilbh a fháil. Tá sí faighte ag an lántosach. Tá sé amuigh ar an gcliathán. Tá sí buailte aige. Sin é Joshua Ryan, cúilín breá eile. Amach gearr amach an taobh seo. Seasamh leis féin Joe Mooney. Am ag Joe. Iarracht a mheá. Agus í a bhualadh fada agus í a bhualadh thar an trasnán. Ní féidir é sin a fhágáil leis féin. Poc sleasa gearr. Tá siad ag coinneáil an tseilbh anseo agus é imeartha go maith. Sin é an fear lár páirce. Sin é Liam Leen agus uillinn ghéar ag Liam. Bhí sé faoi bhrú buailte go hálainn ag Liam Leen. Sa gcreat seo tá siad cothrom. Amach ar an taobh anseo anois agus í faighte ag Joe Mooney arís. Pas deas íseal buailte isteach ansin chun cinn anois leis na tosaithe. Fós acu anois agus an ceann sin buailte ag Michael Daly tá ní hea ach Bobby Feeney buailte go hálainn ag Feeney thar an trasnán. Tá an poc sleasa, Joseph Mooney réidh chun í a bhualadh. Seans mór, tá an-amharc againn ar an sliotar seo. Tá sí buailte go hálainn ar fad aige. An scil iontach sin. Amach ar an taobh anseo, seilbh fós ag Baile Locha Riach. Tá siad ag teacht isteach go tréan. An pas buailte isteach, tá sé faighte, tá contúirt do Dhroichead an Chláirín an bhfuil an tríú cúl ag teacht? Tá an tríú cúl ag teacht agus é scóráilte ag Tiernan Killeen. Íseal, díreach taobh istigh den gcuaille. Ach ar an taobh anois agus é, bhuel, Droichead an Chláirín nuair a dhéanann tú trí chúl, tá sé deacair cluiche a ghnóthachtáil, tá siad ag déanamh go maith, tá siad ag fanacht leis, siúd é Cian Donoghue agus í buailte ag Cian agus í buailte go deas aige, tá bearna eatarthu. Poc amach buailte ar taobh eile na páirce. Briste síos ansin ag Tiernan Killeen dó féin agus í buailte. Tá Tiernan Killeen ag teacht isteach go mór sa gcluiche seo. Caite isteach mar sin agus tús á chur leis an dara leath. Tá obair le déanamh ag Droichead an Chláirín anseo. Ach seo seans acu, b'fhéidir, seo don fear lár páirce. Seo do Liam Leen agus í curtha thar an trasnán ag Liam. De réir a chéile a thógtar na caisleáin, a deirtear. An tseilbh ag Droichead an Chláirín arís agus an ceann sin ag titim i mbéal an chúil. Bhfuil botún déanta. Lánchúlaí ag tarraingt, lántosaí ag teacht, cúl báire ag teacht amach. Glanta amach aige. An chontúirt sin glanta. Í faighte anseo anois ag an leathchúlaí ar dheis, sin é Dylan Dunne. Dylan ag tabhairt faoin scór. Dylan á bualadh. Níl deireadh le Droichead an Chláirín fós. Ach ansin, mar sin ar taobh agus cé go bhfuil an dá fhoireann ag dul ar aghaidh sa gcomórtas seo, bheadh 'fhios a't go bhfuil foireann amháin ag iarraidh dul chomh fada le babhtaí ceathrú ceannais. Siúd é Caimin Killeen ansin, rinne sé spás dó féin go héifeachtach agus bhfuil sé in ann críochnú? Tá sé in ann críochnú. Tá siad ag tarraingt leo arís. Ar taobh anois agus í faighte ag. Liam Leen. Liam Leen á cur isteach. Ní raibh an glanadh sin rómhaith agus í faighte ar ais anois ag Baile Locha Riach arís. Go leor daoine ag rá go mbeadh Baile Locha Riach deis acu, deis is fearr acu b'fhéidir, Naomh Tomás a bhualadh. An ceann sin buailte ansin ag Darren Shaughnessy. Buailte go hálainn ag Darren Shaughnessy thar an trasnán. Poc amach, teacht taobh seo na páirce, an bhfuil sí faighte, an bhfuil sí ceart? Tá sí ceart go deimhin agus í faighte ag Cullen Killeen. Anois ar aghaidh go dtí Ian Hanrahan, Hanrahan á bualadh go hálainn ar fad, thar an trasnán agus anois tá bearna mór go leor idir na foirne. Droichead an Chláirín faoi bhrú anseo anois.

Buailte amach ag an gcúl báire agus tá an fheadóg dheireanach séidte agus áit bainte amach ag Baile Locha Riach sna babhtaí ceathrú ceannais.